igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu ee enwere m nwa ya mụta otu arụ iri ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ na anyị gbakọtara na nnewi taa na nke ife dị omimi ee omimi na nnewi si ka echeta na o wubere ụlọ nsọ ebe a na-akpọku chukwu na-ekpere chukwu anyị bịara ka anyị kenee chukwu n'ụlọ nsọ a agbago oru arọ na ise ahụ ife ọṅụ mana anya n'ala Igbo ịma na ọjị enwere ụkwụ o nwere aka mana aka n'ife mmemme o jebe ije ee o wegoro ọjị nye anyị ee abụ m nwa nri esi m nri wee bata Anaedo wee sị na ọ bụ mmiri mmiri anyụkọọ nwamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ anyị bụ Igbo fụrụ onwe anyị n'anya ọjị anyị ji n'aka ka anyị ji akpọku Chukwu and ọ na-aza anyị oku ọ na Chukwu adị aza anyị oku anyị ama amụta Ojukwu na Nnewi ọ wụ onye Queen Elizabeth nwere ego karịa Naijiria niile nwee moto Queen Elizabeth ji wee gagharịa Naijiria ọ bụ na anyị

igbo oke mba ana m ekene unu niile ọ bụrụ na na-ekene unu maka ihe ọma unu mere anyị ee nwanne anyị nwoke Peter Obi ọ wụ na ọ pụtara alụ aka eme anyị okwute ndị igbo ee ee Mr Obidient ana m ekene ndị Obidient niile na-ekene ndị Labour Party niile na-ekene ndị Edo na-ekene ndị Arewa na-ekene ndị Oduduwa na-ekene ndị biafra na-ekene ndị Port na-ekele ndị akwa ibom obodo emeka biki na-akpọ m sị m kedụ ebe a na-etinye si ọkwa nwanne anyị nwoke ọ na-emekwa mma ọkwa onye ọma ka ọ bụ enwekwa ife ndị igbo ife ndị igbo na-emetụta ya maka na ọ bịa na anambra wee mezi ndozi anambra ee ọcha gbute ọcha gbute ana tinyere anyị ee nke akpọrọ domiciliary account nke dọla eh, dozie ụzọ niile ọkpara oke eh, ọ na isi Agụata ka o ji ede lụwa na Agụlụ be ya ọkpara oke rụọ ihe niile mechekwa ozi na ibe a na-eme Anambra dị mma ka e meke na zone ọ nwanne anyị nwoke mere dati ntoro so ọ bụrụ na ọ bata as president of Federal Republic of Nigeria ịmara na ife ọma ya eme wee na-ekene Naijiria niile wee na-ekene ndị Labour Party niile na ọsụsọ ha gbara na ihe niile ha mere ee wee na-ekenekwa nwanne anyị nwoke etu chineke si wee nọnyere ya mgbe e mere ihe e mere ọ sị onye ọbụla nọdụ nwayọọ na chukwu nọ ọ sị onye ọbụla nọdụ nwayọọ na a ya-eje court ka a hazie ife ọfụma na ya abụrọ onye okwu na ụka sị esuna obodo ọkụ sị ewene egbe je gbawe ndị mmadụ sị ewene mma je gbuwe ndị mmadụ ọ bụghị ife anyị chọrọ n'ala igbo maka na igbo adịghị emepụ ọbara ana m agwa ndị igbo na igbo adịghị emepụ ọbara onye igbo gburu nwanne ya nọ n'afụfụ onye igbo wụfuru ọbara n'ala igbo nọ n'afụfụ ee ụfọdụ ezinụlọ fa ya ekpochapụ ọfọ ka m ji ọ ka m bụkwa eze ọba aka ji ọfọ ndị igbo gburugburu Dr Ramas Okoye Asuzu ee fcon ee odenigbo one of igbo land eze ọfọ igbo niile okwu ekwuchaa ṅụọ iyi ọ mụ na-ekwu wee na-asị nwanne anyị nwoke Peter Obi deme daalụ wee na-asị ndị Labour Party niile deme daalụ unu ma na ọ ebe eselu mmadụ nne na nna na nwa ebe eselu mmadụ nne na nna na nwa ọ Labour Party ọ nya ka anyị eme adopt as a new national party ekwuo m ya maka na ọ bụrọ ebe niile ọ bụrọ oge niile ka a na-apụta n'ọra na-ekwu okwu enwere ndị na-akpọ oku na nzuzo enwere ndị na-eji ụkwụ eje na mgbede enwere ndị na-eji fon akpọ maka a na-akpọ m a na-akpọ m sokoto na-akpọ m benue na-akpọ m obodo dị iche iche na-akpọ m wee sị na ọ ya dụrụ Peter Obi mma dụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma wee na-asị Chineke ọ dịgokwa na ya mma na uche chukwu ya eme ee ekelere m mmadụ niile kene ihe niile kene ihe Agụlụ ji bili ee n'isi Peter Obi kene ajana agụ na ajana Nri kene ajana Igbo niile ee kpọtụ ọ na-emere ya mma ga-echetakwa na ọdịnala na-agba ike na ọ bụrọ sọsọ katọlik na Anglican ka ọ ya ama na anyị bụ ndị oji ọfọ anyị bụ ọdịnala anyị na-agọkwara ya ọfọ o tinye n'ebe a ya tinye n'ebe a o tinye n'ebe a o mee n'ebe a o mee ndị ndị ebe a o meelu ndị ebe a o meelu ndị ebe a ee ọ kwara ihe m na-ekwu sọsịa ife na-ewute m mana m na-ekwu ọ nna ka m bụ ee asị m ekene Peter Obi ọ ya adịrị gị mma na eke ọ ya adịrị gị mma na oye ọ ya adịrị gị mma na afọ ọ ya adịrị gị mma na nkwọ uche chukwu ya emezu n'ebe ị nọ ekene dịrị Jehova na ndụ ebebe na ọfọ